Azifumu wawa azifumu choyamba ndifuna ndipepese video imene ndinapanga yokhuzana ndi mnyamata uyu pepani akuluakulu video ija ndinali ndisanayimvere kuyambira pachiyambi munthu amene ananditumizirayo anangoyitumiza ka short video ndiye ndinapanga video yokhuzana ndi pamene ndinaonerapo ndi kumapeto kwake ndi akuluakulu pepani ndiye apapa ndifuna ndiyibwerezenso video imeneyi kuyambira kumayambiriro Tiwonele kenako tiwone kuti kwenikweni munalakwika ndi mutimo. Tingowunikirana 2 minutes inayake. Ok guys tawonelani video yi. I think mwayiwonela kale ndingoyipangaso pause koma ndingoyankhula. Choyamba anamulakwila chinanso mwanayu ndiwolakwitsa. Choyamba tiyambila kwa apolisi. Atalandila uthenga umenewu amayenera nkhaniyi aifufuze bwinobwino chifukwa choti munthu amene apanga za u scam sangaike picture ya munthu ndikuika ma details ake oyenera pa tsamba lake bodza zedi apolisi anakanika kugwira ntchito yawo chinanso ngati wapanga facebook upanga kaya lero facebook imapanga tap location yako china chilichonse chimene upanga pa facebook Facebook imapanga tap anali ku Soshanguve ipanga tap location anali kwakuti ipanga tap location nde muma police station kapena kuma cyber branch kumakhala machine amene amapanga locate ma location kumakhala machine amene like ma Turing machine sindudziwa ngati anthu ena ake mukuidziwa Turing machine. Turing machine machine amenewa amakuuzani china chilichonse kuti munthuyu akugwiritsira ntchito foni yake mu dera lakuti, akugwiritsira server yakuti, amabweretsa china chilichonse kaya ukucheza ndi anthu, kaya ukuchezera foni yako ndi anzakonso okuba imabweretsa. Nde apolisi anakanika kugwira ntchito yawo. Mistake yoyamba ndi imeneyo. Mistake yachiwiri ndi mwanayo. Mwanayunso ndi mwana oti ndi student, ndi ozindikira, si kape ayi. Anapanga mistake potumiza ma details ake kwa anthu osawadziwa. Amayenera kaye awafufuze anthu aja. ndi kupanga verify kuti anthuwa sachinyengo ndi kuwatumizira ma details ake ndimakhala ndikukamba kawirikawiri akuluakulu kuti anthu amene amapanga za u scam amapanga target anthu ovutika chifukwa choti amadziwa zoti anthu ovutika mukufunitsitsa ndalama kapena mukufunitsitsa thandizo ndiye mungathe kupanga china chilichonse ndiye mukufunitsitsa kumeneku umagwa nako m'mayesero. Nthawi zina zake kumalolera kukhala munthu wovutika kusiyana kuti munthu wina ake abwere aziti eh ndikuthandiza ndopanga zakuti. Fa anthu ena ake amabwera ngati akuthandizani akufuna kukuberani kapena akuyikeni m'mavuto. Zimenezi ndakhala ndikukamba nthawi zonse. Ndimakhala ndikukamba kuti kumakhala osamala. Ma scam amapanga target anthu ovutika. Even za ntchitozi. Ah ku Germany ntchito izi ndi izi akudziwa anthu ovutika atosa ndalama yawo akalima maganyu apereka. chifukwa choti afuna moyo wawo usinthe nde amapanga target anthu ovutika chifukwa choti amadziwa zoti anthu olemera si mwa easy kutulutsa ndalama ndi oumira kutulutsa ndalama anthu olemera koma anthu ovutika amangotulutsa samaganiza ayi munthu olemera aziganiza kaye kodi zimene zizi ndizoona apanga kafukufuku Amaziwa zoti anthu osauka tikauza za ntchito, mwayi wa ntchito, apereka ndalama. Tikauza zoti eh tikufuna zakuti zakuti apereka ndalama. Ndi zosavuta nkana amapanga target anthu osauka. Nde akuluakulu tengerani phunziro pa mwana uyu. Tengerani phunziro pa mwana uyu. Nde mumadziwa ifeso tili kutali sitingathe kufikira kumalo ena ndi ena timakhala ndi anthu amene amatibwesera nkhani nde anthu aja akabwesa nkhani timawapasa tindrama nafeso nkumapangaso tindrama kudzera munkhaniyo its all about business nde akuluakulu pepani pepani pepani ndikhululukireni eyetu azifumu pepani kwa anthuso amene mumanyoza kuma comment section Akuluakulu, munthu ndi munthu amalakwitsa. Ine ndilibe ntchito zoti kaya mayiyo ndi olemera kaya ndi wachani zimenezo ndi kwawo. Ine sindimaopa munthu ayi. Mwandimvetsa? Mayiyo ndi chisiru. Ndi chisiru kwambiri mmayiyo. Mwina ena ake inuyo mumaopa munthu koma ineyo ndisobisira ine sindimaopa munthu. Palibe amene angandiopyeze. Chifukwa ena ake mmakamba zoti ee ukumuopa iwe chifukwa choti ndi olemera. Pamaso pa Mulungu palibe olemera, olemera ndi Mulungu. Ife timasata chilungamo. Nde pepani akuluakulu, pepani, pepani, pepani.